to read from Daniel chapter 10 from 12 down to 13. ana m agụ na daniel isi iri site na amaokwu nke iri na abụọ ruo nke iri na atọ Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God,

With the kings of Persia. O wee sị m atụla egwu Daniel n'ihi na site n'ụbọchị mbụ ahụ mgbe i nyere obi gị ịghọta ihe na iwedo onwe gị n'ala n'iru Chineke gị anụrụ m okwu gị niile mụ onwe m abịawokwa n'ihi okwu gị niile Ma onye isi alaeze Peshia na-eguzogide na ncherịta iru m oru ụbọchị na otu ma lee Michael bụ otu n'ime ndị isi ndị bụ isi bịara inyere m aka mụ onwe m wee fọdụ n'ebe ahụ n'akụkụ ndị eze Peshia Our precious Heavenly Father,

Ọ bụ ihe na-anọchi n'ụzọ mmadụ ime ka ọ ghara ịga n'iru. That is what is called obstacle. Ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ ihe ndachi maọbụ ọdachi. Let's take for example. Ka anyị were na ihe ịma atụ. If a vehicle is moving and moving very fast. Ọ bụrụ na ụgbọala na-agba na-agbasikwa ike. And he reaches to a place he does not even know that it have been, uh, I mean, some walls have been built up there. The wall bridges the road. ya agbaruta n'ebe ọ maghị na ogidi anọchiela ụzọ and ogidi a emeela ka ụzọ ghakwara ịga As he reaches there, he will stop his vehicle. dịka ọ na-eru n'ebe ahụ ọ ga-akwụsị ụgbọala That wall has become an obstacle for him to pass through. akụkụ aja a aghọọla ihe mgbochi ime ka ọ ghara ịga Psalm chapter 16, verse I mean 66, verse 18 reads. abụ ọma iri na is- iri isii na isii amaokwu iri na asatọ sị If I regard iniquity in my heart, The Lord will not hear me. ọ bụrụ na m eburu ihe ọjọọ n'obi m onye nwe anyị agaghị aza ekpere m Which means iniquity becomes an obstacle for God to hear the prayer of David. And he Nka- says here, if I regard it in my heart, the Lord nke will a not hear me. na-egosi ọgbachi nna anyị david nwere bụ ajọ omume ya sị ọ bụrụ na ọ dị n'obi m In Isaiah chapter 59 from 1 through 3, Akwụkwọ Aịzaya isi iri ise na iteghete amaokwu nke mbụ na The nke Lord's abụọ. hand is not shortened that it cannot save, Aka Jehova adịghị mkpụmkpụ ịzọpụta. neither his ear heavy that it cannot Ntị ya hear. adịghị arụ ịnụ ihe. But your sins have separated you from your God. Ma mmehie gị akpala oke n'etiti gị na Which Chineke means, gị. here again, sin, which is the same thing as iniquity, becomes an obstacle Nke a from na-egosi- God to save or to hear. nke a na-egosi ebe a kwa mmehie aghọọla ihe mgbochi ka chineke ghara ịnụ maọbụ za In 1 Samuel chapter 15, verse 23, n'akwụkwọ samuel nke mbụ isi iri na is- ise amaokwu iri atọ na o- a- iri abụọ na atọ verse 23. You hear amaokwu one? iri abụọ na atọ Good. For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness, stubbornness is as iniquity, and idolatry.
Nnupụ isi ọ jọrọ njọ karịa ikpere arụsị ya na ịkpọ ekwe nkụ ọ jọrọ njọ karịa ịkwa iko.
From where we have read, somehow, let me begin there. N'ebe na ole na ole anyị gụrụla ugbu a ka m malite na nke a. Daniel was known as a prayer warrior. Daniel bụ nwa okorobịa onye dị ike n'ekpere. Even when he was a foreign, he, when he was in a foreign land under captivity in the land of Babylon, Daniel proved himself as a prayer warrior. Mgbe Daniel a dọọrọ ya n'agha n'obodo Babylon, Daniel gosiri onwe ya na ya bụ onye ekpere. He never missed his prayer schedule. He maintained it. dịka o siri hazie ekpere ya ndọrọ n'agha ya egbochighị ya otu ụbọchị We need a good stuff like Daniel to, in today's Christianity. n'ụbọchị taa n'okpukperechi anyị chọrọ ụdị onye yiri daniel Only such good quality of Christianity will keep us going and help us succeed in our spiritual ọ bụ faith. ka ụdị ogogo nke ịdị nsọ nke ịbụ ụmụ chineke ga-eme ka anyị mee nke ọma n'ọgbọ a Bible tells us that Daniel saw a vision. ya sị na ọ hụrụ ọhụ As Daniel saw a vision, he was a message was revealed to him, mgbe ọ hụrụ ọhụ a a gwara ya ihe okwu a bụ but the message was so hard to understand. ọhụ a maọbụ ozi a siri ike na nghọta There are some visions we see, there are some dreams we encounter in our dreaming land, and when we come into the physical, we seem it difficult for us to interpret. ọ dị ụdị ọhụ ma ọ bụ nrọ mgbe ụfọdụ anyị na-ahụ n'ala nrọ anyị pụta na mmadụ ya esiere anyị ike ịkọwa ihe nke a bụ And this is Daniel's report. nke a bụ ngụpụta nke daniel At the time I was fasting for three weeks, dị ka m nọ na-ebu ọnụ wiiki atọ I did not eat any rich food. ọ dịghị nri dị mma nke m riri By implication, he was eating soft food. It Nke was a not a rich na-egosi one. ọ dị ndị obere ọ nọ na-eritu to sustain his stomach ka o jide afọ ya so that he could prevent ulcer. ka o mee ka ọsa ghara ịdị Nakuzechi of the blessed memory would say, who pastored 39 Osusu Road, it is in his presence I repented. He said, if we have a prayer like this and you want to come, you, if you are pregnant, taste a little thing. And if you have an ulcer, taste a little thing. There is no crime in it. nna anyị ukwu ọ kpara aha mgbe ọ dị ndụ ọ- ọ bụ n'ihu ya ka m chegharịrị ọ sị mgbe ọbụla nwaanyị maọbụ nwaanyị dị ime chọrọ ụdị ekpere a ya ritụ ihe maọbụ onye nwe ọnya n'afọ ya ritụkwa ihe And so Daniel says here, I was fasting for three weeks. I did not eat any rich food. Daniel sị ọ bụ wik atọ ka m nọ na-ebu ọnụ ọ dịghị ezi ihe m riri I have not said this to encourage you to eat food tomorrow before coming to this program. nke a m na-agwa gị abụghị ị bịawazi echi gị asị na a sịrị ka i rijuo afọ ka e rie nri bịa And co- Daniel continues to say, I did not eat meat or drink any wine. Daniel sị erighị m anụ n'ụbọchị ndị a aṅụkwaghị m mmanya I did not comb my hair, neither did I anoint my body ọ with sịrị pomade. na ya asaghị ahụ tee mmanụ maọbụ koo isi ya Until the three weeks were over. ruo mgbe iri ụb- ah, wiiki atọ a gwụrụ No matter how ulcer is troubling you, try your best and control your, your appetite until after these prayers. agbanyeghị otu i si nwee ọsa n'ime gị jide akpịrị gị He goes ahead to say, And one day I was standing on the bank of the mighty river Tri- uh, uh, Tigris. I saw an angel who said to me, Daniel, beloved of the Lord, otu ụbọchị ka m nọ n'akụkụ mmiri a m hụ mmụọ ozi ka ọ sịrị onye nke chineke daniel a hụrụ n'anya Daniel, listen carefully to what I'm going to say to you now. Ya sị Daniel gee ntị nke ọma ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a. For I have been specifically sent to you to give you this message of encouragement. E zitere m ozi ka m bịa gwa gị okwu ọgbụgba ume a. The angel said to me, The angel said to me, Daniel is reporting. Ya mmụọ ozi a sị m. Do not be afraid. Atụla egwu. God has heard your prayers since the first day you decided to humble yourself in prayer. Mmụọ ozi a sị atụla egwu site n'ụbọchị mbụ ahụ i doziri onwe gị wedo onwe gị n'ala ịchọ iru Chineke. God had already heard your prayers. Chineke azala ekpere gị. On the other hand, if you wake up now and go, nobody will hold you. and tie you down here because God has already answered your prayer. a sịkwara na i bilie ugbu a ịla ọ dịghị ihe ga-ejide gị n'ihi na chineke anụhala arịrịọ ekpere gị But something happened to you, Daniel. Ma ọ dị ihe merenụ Daniel. I have come in answer to your prayers. Abịara m n'ihi ọsịsa ekpere gị. But the angel, the prince of Persia, opposed and withstood me vehemently for 21 days. Onye isi mmụọ ọjọọ nke obodo a bụ Persia, o guzogidere m iri ụbọchị abụọ na otu a. When I was struggling, insisting to come to you direct and give you the answers of your prayers, He was withholding me. He was standing against me. mgbe m chọrọ ka m gbalịa gbe- napụ onwe m n'aka ya bịa weta ozi a o jisiri m ike Yet, Daniel, there is a hope. ma otu ọ dị daniel olileanya dị
The Michael, then Michael, one of the chief angels of God, came to my help. Michael otu n'ime isi ndị agha nke Chineke ya bịa inyere m aka Because I had been left there alone in Persia.
n'obodo Persia a hapụrụ naanị m n'ebe ahụ He was no longer, he was just like a bat. that did not belong to the air, the animals in the air, or to the animals of the earth. ọ nọzi ka ụsụ o soghị anụ elu o soghị anụ ala He was just hanging in the air. ọ nọzi na efete efe His prayers were hanging in the air. arịrị ekpere ya nọ na efete efe He said, It is for this reason I have come to rescue you. ọ bụ n'ihi nke a ka m bịara ka m napụta gị
For 21 good days, I've been fighting against the spirit. iri ụbọchị abụọ na otu a gara aga mụ na mmụọ a nọrịsị na-agba mgba But the prince of Persia stood as an opposition to, your, to the answering of your prayers. mmụọ ọjọọ nke peshia wee nọchie ghọọ ihe mgbochi nye ọzụzụ ekpere gị Let me tell you one story.
ka m kọrọ gị otu akụkọ In my village church some years ago, few years ago, nzukọ nọ n'obodo anyị afọ ole na ole gara aga
an indigene of that land was transferred to that church. ọ dị otu onye bụ nwadiala e zigara na nzukọ ahụ He was transferred to assist the assistant, um, to assist the senior pastor.
e zigara ya ebe ahụ ka o nyere onye na-elekọta nzukọ a aka And the senior pastor, being uh, an experienced man, gave him an instruction.
dịka onye nlekọta nke nzukọ a dịka onye maara ihe onye ihe ọ na-eme dorola anya ya adụọ ya ọdụ He was a sectional leader and at the same time a presbyter in Aludo district. ọ bụ onye na-elekọta section bụkwara otu n'ime ndị nna nke ala udo district He called the attention of this young man. ya akpọrọ akọ na uche nwa okorobịa a bịa He said, Now you have arrived.
I want to give you this piece of instruction. ugbu a ị bịara achọrọ m ka m nye gị ndụmọdụ ole na ole a The God that is governing, the powers that are, that, that are governing this village, do not know who you are, whether you are an indigene or not.
chi nke obodo a na-achị isi n'obodo a amadịghị ma ị bụ nwa afọ ma ị bụghị Because we have many gods in that land. na anyị nwere ọtụtụ chi dị iche iche n'obodo ahụ They do not know you.
They see you as an opposition leader. You have come to oppose them of what they are doing. ha amaghị onye ị bụ kama ha maara gị dị ka onye bịara n'igbochi ije ozi ha Do your work diligently and then go to your bed.
rụọ ọrụ gị nke ọma gaakwa n'akwa ndina gị If you want to make a visitation, just visit and come back. Don't go and begin to exchange words with your villagers. ọ bụrụ ị chọrọ ịga nleta ịga nleta gaa ya lọta ọ dịla onye ọbụla ndị obodo unu gị na ya ga-arụrịta ụka
Then this young man ignored the instruction of the elderly man. nwa okorobịa a lelịa ndụmọdụ nke onye okenye a anya What he did was one day he left without telling the senior minister. otu ụbọchị ihe o mere bụ ọ pụrụ na-agwaghị onye nọ n'elu
and started to play with his peer group. Ya ga otu ụmụaka ya amalite igwuri egwu ha na ha. His age grades. Ndị otu ndị ya na ya bụ ọgbọ. They spoke and he spoke. Ha kwuo okwu ya kwue. He said, Don't you know that I'm a minister of God? Ya sị ha ọ bụ na amaghị na m bụ onye ozi nke Chineke. They said, If you are, we have not seen it. ha sị ya ọ bụrụ ị bụ anyị ahụbeghị ya that angered him so much that they did not recognize uh, his priesthood. nke a wee ya iwe n'ụdị otu ndị a si sị na ha aghọtaghị onye ọ bụ Then he spoke a word that equally angered them. Ya kwuokwa okwu nke kpasuru ndị a iwe. Then they came straight to him, slapped him this way, slapped him the other way, hit him here on the teeth, and uh, some of his teeth just went off from his mouth. Dịka o kwuru okwu iwe a megide ndị a ha bịa maa ya aka ntị maa ya aka ntị kụọ ya ihe were aka kụọ ya n'ọnụ nke mere

ya bere akwa lakwukwa nna ya ukwu je sị ya lee eze m lee eze m nna ya ukwu sị ya ebu m ụzọ dọọ gị aka na ntị n'obodo a agọbezi ya na ọ bụ obodo unu My villagers, the members of the church, decided they will not be working with a man that has no teeth. ndị nzukọ m n'obodo anyị ha kpebie sị nwoke a eze adịghị n'ọnụ anyị na ya agaghị ejekọta ozi And that resulted his transfer. ọ bụ nke a mere e jiri zipụ ya n'obodo If you're assistant pastor, whichever category you fall into, being uh, either uh, children uh, or direct assistant, receive this message. a sịkwarị na ị bụ onye na-enyere onye ọzụzụ atụrụ aka a sịkwa na ị na-eje ozi n'etiti ụmụaka ma ọ bụ ị bụ kpọmkwem onye na-enyere onye isi ozi aka na nzukọ ọbụla nara ịdọ aka na ntị a The experience of the senior master, uh, minister matters a lot in the parsonage. nnwapụta nke onye isi nke ọzụzụ atụrụ ọ dị ihe ọ pụtara Don't say, I know it all. If you know it all, he will just give you way and you try your way and, fa- and fail. asịla amachaala m ya n'ihi ọ bụrụ i mee nke a ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-ezebere gị ụkwụ n'ụzọ ka pụọkwana gaa daa It is, it is on this reason that Paul, the apostle, in Eph- uh, when writing to Ephesians in chapter 6, verse 10 through 13, says, Put on the whole armor of God, that you may ab- be able to withstand against the wiles of the enemy. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against the rulers of darkness of this world, and against the spiritual hosts of wickedness in the high places. ọ bụ n'ihi nke a ka onye ozi pọl ji degara ndị efesọs akwụkwọ n'akwụkwọ efesọs isi isii amaokwu nke iri ya sị yikwasịnụ ihe agha niile nke chineke ka unu nwee ike imegide na imenyụ akụ ụta niile nke onye iro n'ihi na ihe ibu agha anyị abụghị imegide anụ arụ na ọbara ọ bụ ike niile nke ọchịchịrị na ndị onwe ụwa niile So if you are called up in leadership in the church, it doesn't matter whether you are a pastor, a deacon, deaconess, or a, a, a member or one of the departmental heads, you are to know that the enemy is not happy with you. onye ọbụla ọ bụ nke e nyere ije ozi na nzukọ ọbụla ị bụ onye ọzụzụ atụrụ ị bụ onye na-elekọta agalaba dị iche iche ị bụ onye dikin ma ọ bụ dikones otu ihe ị ga-arịba ama bụ obi adịghị ekwensu mma nye gị There are some there are some factors that can be obstacles to answering of our prayers. ọ dị ihe ụfọdụ nke ga-abụ ihe mgbochi nye ọzịza ekpere anyị Number one is number one factor is sin. ihe nke mbụ bụ mmehie Sin is so dangerous, it's a dangerous weapon in devil's hand, which is you, uh, which he uses to fight his way against the lives of Christians. mmehie bụ ngwa ọrụ ọjọọ n'aka ekwensu bụ ihe ọ na-eji ebu agha megide ndị nke kraịst Sin looks enjoyable somehow. mgbe ụfọdụ ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ ihe a na-ekpori ndụ n'ime ya And sin looks very simple, very common, ọ na-adịkwa ka a ga-asị ọ dịghị ihe nke a pụtara but it can kill and destroy life. ọ pụrụ igbu mmadụ laa ndụ n'iyi It can bring a blaze to one's effort and hope. It can, it can burn the, I mean, destroy all the efforts you have made for the whole year. mmehie pụrụ ịla n'iyi ihe ọ bụla bụ mgbalị gị na ndụ nke ị gbalịrịla And also bring a barrier between you and your God. ya ghọọrọ gị ihe ịkpa oke n'etiti gị na chineke gị There are two powerful sins that God dishonors, and even humanity dishonors it too. ọ dịrị mmehie abụọ bụ ọkaibe nke chineke na mmadụ kpọrọ asị But before then, let me say that the devil himself has no power to stop God what he wants to do for you. achọrọ m ka m kwuo ha nke a ekwensu na onwe ya apụghị ịkwụsị chineke n'ihe ọbụla ọ chọrọ imere gị Whatever God had destined for you to achieve in this ni- uh, 2017, must be achieve, achievable by you. ihe Say amen. chineke deturula nye gị n'afọ 2017 ị ga-enweta ya This is one thing that kills efforts. nke a bụ otu n'ihe na-egbu mgbalị As we, as we are coming for this program for this week, you do not say to God, This is what I want you to do for me this year. And that will kill your effort because you are just praying without an aim. dị ka anyị na-abịa ememme a n'ime izu a i bughị ụzọ hazie n'obi gị sị chineke ihe ihe m chọrọ ka i meere m ị na-abịa na ndị ibe gị abịala ọ na-egbu mgbalị we see that Sin is the only force that stops God's hand from reaching mankind. Ọ bụ mmehie bụ naanị ikike nke na-akwụsị aka Chineke irutu mmadụ. I want to say that sin, the two sins I, I wanted to mention are one,

ọ bụrụ i gbuo mmadụ ọ bụrụ ị nụ na mmadụ gburu mmadụ n'obodo gị ị gaghị enwe mmesara ahụ iru onye ahụ nso Neither will the villagers be so comfortable in allowing their children to go close to the man or woman. ndị obodo agaghị enwekwa mmasị ikwenye ka ụmụ ha kpaa ogbu mmadụ a nso So it's a very big sin, though there's no sin that is small. ọ bụ mmehie dị ukwuu ọ bụ ezie ọ dịghị mmehie nke bụ nke nta Sin is just like a snake. No snake bite that does not kill. mmehie dị ka ebe agwọ tara mmadụ ọ dịghị agwọ ọtụtụ ọbụla adịghị egbu mmadụ You say this is a small snake. Well, it, it has injected its poison in you, though it is small. ị nwere ike ịsị na ihe a bụ nwa agwọ otu ntabi anya ọ tara gị ọ gbajuola ike ya n'arụ gị ọ bụ ezie ọ dị nke nta another sin that does not easily be erased from people's memory is fornication or adultery. mmehie ọzọ nke na-adịghị eme ngwa ngwa ịpụ n'obi mmadụ bụ ịkwa iko nke nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-enweghị di na nwunye ya na ịkwa iko nke ndị di na nwunye lụrụla alụ Sin of adultery or fornication is very destructive. ọ na-ala n'iyi nke ukwuu If you commit adultery, you have sinned against yourself. ọ bụrụ ị kwaso nwaanyị maọbụ nwoke lụrụla di na nwunye iko ị na-emehie megide onwe gị You have sinned against your wife if you are married. ọ bụrụ ị lụọla nwaanyị ị na-emehie megide nwunye gị You have sinned against your husband if you are a woman. ọ bụrụ ị bụ nwaanyị ị na-emehie megide di gị And principally, you have sinned against God who has created you. karịchasịa i mehiela megide chineke onye kere gị And sin of adultery is just like a scar. mmehie nke ịkwa iko onye nwe di maọbụ nwunye ọ dị ka mpa Let me describe to you what scar is. ka m gwa gị ihe mpa dị ka From Oxford uh,

or ugly that spoils the appearance or public image of something or somebody.
mpa ọ bụ ihe na-adịghị mma n'anya ọ na-emebikwa otu ndị mmadụ si ahụ mmadụ That is exactly how sin of adultery, sin of uh, fornication is. ọ bụ otu a ka ịkwa iko dị Though uh, some girls and boys do it and hide it. ọ bụ ezie ụfọdụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha na-eme ya zookwa ya But yet, God who sees in secret has seen them. chineke onye na-ahụ na nzuzo ọ hụla ha Listen carefully. gee ntị nke ọma I think Reverend God is here. If you can remember, nna ukwu Okorie m chere ọ nọ n'ebe a ma ọ bụrụ when na I ọ worked ga-echeta together with Okorie somewhere at Umule, mgbe mụ na nna ukwu Okorie lụkọtara ọlụ n'Umule There was a young man ọ dị who otu was about to marry a very beautiful la- lady. ọ dị otu- otu nwa okorobịa onye chọrọ ịlụ nwa otu nwa agbọghọbịa mara mma The young man was handsome too. nwa okorobịa a makwara mma na nke ya But A woman from that yard came to us. Ma otu nwanyị si na yard ahụ bịakwute anyị. Hmm. Are you going to join these people? Because I learned that they are going to wed on so-so date. Are you going to join this prostitute?
Ya sị, unu gaje ijikọta ndị a, anụrụ m na ha gaje ịgba akwụkwọ. Onye a bụ onye na-akwa iko. The Onye girl akwụna. comes from time to time to sleep with this man in his bedroom. nwa agbọghọbịa a na-abịa site n'oge ruo n'oge n'akwa ndina nwa okorobịa a. We are trying to stress out what hinders prayers. anyị chọrọ ka anyị gụsịa ihe ndị na-akwụsị But ekpere not all prayers that are said are answered. ọ bụghị ekpere niile e kpere ka a na-aza We, be, we shall be praying from now down to Sunday. Not all the prayers we shall offer here will be answered. anyị ga-ekpe ekpere site n'ụbọchị taa ruo ụbọchị chọọchị ma ọ bụghị ha niile ka a ga-aza If there is sin around the corner, they will not be answered. ọ bụrụ na ọ dị mmehie dị n'akụkụ gị a gaghị aza ekpere God does not care who is the victim of that sin. No matter uh, uh, no matter your level, He will deal with you. without mercy. chineke achọghị ịma onye nke a metụtara agbanyeghị ogogo gị ya bụrụ na ọ gị bụ onye ọ dabara ọ gaghị aza We call these people, after they have wedded, the report started coming. We call them before the church board. mgbe ha jikọtachara anyị kpọọ ndị a n'etiti ndị na-elekọta nzukọ This is the report we have heard, and you, in particular, young man, I have called you and you denied it. That is why I allowed the wedding to take place. nwa okorobịa ihe a bụ akụkọ anyị nụrụ ma ajụọla m gị ka ị gọ Before your wedding, I have called you and you denied it. tutu unu ejikọta unu m kpọrọ gị ka ị gọ ọ bụ n'ihi nke a ka anyị jiri jikọta unu They swear, swore before the Almighty They have ne- this man said, I've never seen the pant of this girl at all, except the day we wedded. Even that day we wedded, I never slept with her. nwokorobịa sị aka m ahụtụghị ahụ nwaanyị nwa agbọghọbịa a tutu akwa ya na-eyi n'ime ka ọ fọzie ruekwara ụbọchị ahụ e jikọtara anyị mụ na ya edinaghị The girl said, Am I living in Aba? I think I'm living in Osisioma. How come about that I should have such ugly interaction with this man? ebighị m n'Aba ebi m rị n'Osisioma kee otu m ga-esi nwee ụdị mmekọ a jọgburu onwe ya na njọ I said to the brethren, let us pray for them so that they may go. Let's pray for them and dismiss this matter. Let them go. m sị ka anyị kpere ndị a ekpere hapụ ha ka ha laa The board member said, yes, let it be so. Ndị na-elekọta nzukọ sị, ee ka e mee ya otu a ka ọ dị. We prayed for them and then they left. Anyị kpere ha ekpere ha alaa. Yes, we have defeated them. We have defeated them. We have defeated them. Ha sị, anyị emeriela ha. Anyị emeriela ha. Ah, people think they can do us anything. Ha chere na ọ dị ihe ha ga-eme anyị. No, our reporter thought that he, th- these people can do us anything. Ha chere unu chere na ndị a gara eme anyị ihe. They went. Ha laa. After eight years of my stay there, I left to 27 Bright Street. mgbe afọ asatọ gasịrị m nọchara ebe ahụ m pụọ gaa 27 Bright Street I was at 27 Bright Street. I saw this man and the woman with tears flowing from their cheeks. m nọ na 27 Bright Street m hụ nwoke na nwaanyị a ka anya mmiri akwa na-asọ n'ihu ha I mean, tears were flowing from their eyes to their cheeks. Ha anya mmiri akwa na. I said, What is wrong? What is wrong? M jụọ gịnị na-eme? He said, Daddy, please, daddy, they knelt down. Two of them knelt down. Said, Daddy, please, we are, we are finished. We are finished. We are finished. The man said, Do you know? I used to go to uh, Cameroon. I don't go any longer. There's no money again. Please pray for us. Nwa okorobịa sị, nna anyị agwụla, anyị agwụla. Ị makwara oge mbụ m na-agba Cameroon, ma ọ dịkwaghị ebe m na-aga. As a, a godly father, I had to pray for them and set them free. Let them take their problem and go. dị ka nna onye nke chineke m kpeere ha ekpere tọpụ ha ka ha buru nsogbu ha gawa Sin of disobedience affected Samson. mmehie nke nnupụ isi o mekpọrọ samson ọnụ Samson could not believe how powerful sin of disobedience is until he became a laughing stock to his enemies.
samson ekweghị na nnupụ isi na ọ dị ihe ọ na-eme ruo mgbe ọ ghọrọ ndị iro ya ihe ọchị With his two eyes plucked out and his hands and feet tied up with chains. mgbe a ghụpụrụ mkpụrụ anya ya abụọ were ogiri igwe tụọ ya n'aka na ụkwụ This was a man who carried on his shoulder the heavy gate of Philistine and then killed a lion with, with bare hands. nwoke a bụ onye were ọnụ ụzọ ama ndị filistia buru n'isi ubu ya ya pụọ gbuo ọdụm n'aka. And destroyed thousands, me- thousands men with a mere jaw of an ass. ya were agba anụ efu gbuo puku mmadụ But the presence of sin in Samson's life subjected him to an object of mockery and caricature. ma mmehie n'ime ndụ samson wedara n- samson ala bụrụ ihe a na-akwa emo na onye a na-achị ọchị Sin of disobedience affected King Saul. nnupụ isi megidere sọl Sin can disconnect God's presence from one's life. nnupụ isi na-ewepụ mmekọrịta mmadụ na chineke n'ebe chineke nọ and creates a vacuum for the devil to penetrate. ya emenye ohere ekwensu enwe ụzọ ọ ga-eji mee ka a gawa It is so destructive, and uh, that when it comes upon you, you will not know left and right of what to do. ọ bụ ihe jọgburu onwe na-ala n'iyi ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ bịakwasa gị ị gaghị ama aka nri gị ị gaghị ama aka ekpe gị And Romans chapter 6, verse 23 says, The reward of sin is death. ihe dị n'akwụkwọ ndị rom isi isii amaokwu iri atọ na iri abụọ na atọ sị ụgwọ ọlụ ya bụ ọnwụ Sin took King Saul and his children to untimely graves. mmehie duru eze sọl na ụmụ ya ndị ikom Saul, ọnwụ erughị eru Saul was with God's anointing. He lost the anointing because he- the presence of sin came upon his life. Sọl a bụ onye e tere mmanụ ya tụfuo otute mmanụ ya n'ihi mmehie na ndụ ya and brought him to nothingness before his enemies. ya mee ka ọ datara ihe ọbụla n'iru ndị iro ya Listen carefully. If you know, if you are wise, be far away from sin. gezie ntị ọ bụrụ ị maara na ị maara ihe nọ mmehie n'ebe dị anya I want to quote a man, Pastor Emeka Charles, noted that when the Spirit of God leaves a man of God because of sin, the divine mechanism around him is broken, making him weak to Satan's invasion. onye a kpọrọ aha sị ọ bụrụ na mmadụ ọbụla enye ohere ka mmehie chịa ndụ ya ọ na-enye ohere ọ ga-eji bụrụ ihe ịchị ọchị ee na ike ịgwụ ya Finally, let me say this. Before I drop the microphone. ka m kwue nke a tutu m agbọtọ ihe igwe ikwu okwu a In 1 Samuel chapter 28, verse 5. samuel nke mbụ isi iri abụọ na asatọ amaokwu ise Good. When King Saul saw the vast of the Philistine army, mgbe sọl hụrụ igwe ndị filistian ndị agha ha he was, he was terrified and asked the Lord what to do, but the Lord refused. No problem. I will meet up. mgbe ọ hụrụ igwe ndị agha a, ya abịa lọghachi ka ọ jụọ chineke ase. But the Lord refused to answer him, either by dreams or by prophets. chineke jụ ịsa ya maọbụ site n'ọhụ maọbụ na ọnụ ndị amụma When you have prayed and prayed and prayed and become tired, and the problem remains unsolved, go back and ask yourself a question.
mgbe ọbụla i kpere ekpere kpee ekpere azaghị laghachi jụọ onwe gị ajụjụ Saul said to his advisers, Find a woman who is a medium or a fortune teller so that I can go and ask her what to do. sọl sị ha unu biko unu ga-achọrọ m nwaanyị mgbansị onye na-akọ ọhụụ ka m gaa n'ime ebe ọ nọ ka m chọta ogbugbo He was directed where the woman was residing. A tụziere ya aka ebe nwaanyị a bi. And such journey is never made in the day. It is always made in the night. Ụdị ije ozi a a dịghị aga ya n'ehihie, ọ bụ n'abalị. When Saul met this woman, the woman was terrifying. He, she terrified and said, No. Saul the king had already given an order that No medium or fortune teller should exist in his, in his kingdom. nwanyị a maa jijiji ya tụọ ụjọ ya sị na eze sọl nyere iwu na ọ dịghị onye mgbansi ọbụla ga-anọ n'alaeze ya Saul said, Don't worry, don't worry, don't worry. I work close with him. o wee sị ya atụla egwu mụ na ya na-alụkọ ọlụ And when the woman called Samuel up from the dead, mgbe nwaanyị a kpọliri samuel site n'ili Samuel said to Saul, Why have you come here to disturb me? Sa- samuel sị sọl gịnị mere o ji bụrụ na ị bịara ebe a inye m nsogbu Saul replied, I am in a great trouble. The Philistines are at war with me. God has abandoned me. He does not answer me anymore, either by prophets or by dreams. sọl sị ya ihe m ji bịa bụ anọ m na nsogbu ndị iro na-achụ m chineke adịghị azakwa m site n'ọhụụ maọbụ site na nrọ maọbụ na ndị amụma That is why I have called you up to tell me what to do. ọ bụ ya mere o ji bụrụ na m kpọliri gị ka ị gwa m ihe m ga-eme Hear the reply of Samuel, who was already resting in the grave. ṅaa ntị nzaghachi nke samuel onye nọlarị n'ili na-ezu ike Why do you call me up If the Lord has left you, gịnị mere o ji bụrụ na ị na-akpọli m ma ọ bụrụ na onye nwe anyị ahapụla gị if the Lord has become your enemy, why are you coming to befriend me? ọ bụrụ na chineke emeela gị onye iro i ji aghaa bịa ime m enyi The Lord has done this to you because you disobeyed the Lord's command and did not completely destroy the Amalekites and their property. chineke emeela gị onye iro n'ihi i geghị ntị n'ụbọchị ọ sịrị gị laa ndị amalek n'iyi na ihe niile dị n'ime ya Because of your disobedience, the kingdom of Israel is taken away from you and it is given to David, a younger person. n'ihi nnupụ isi gị alaeze israel ka a na-anapụ n'aka gị ọ dị nwa okorobịa nta ọzọ a na-enye ya aha ya bụ david Tomorrow, you and your sons will die and join me in the world of the dead. Gị eru echi gị na nwa gị unu ga-anwụ unu abịa ebe a m nọ. So it happened, and Saul and his two sons died in one day and joined in the, in, in- in the spirit world. Ya mee otu a n'echi ya ka e gburu Sọl na nwa ya nwoke. May I say this to you? Ka m gwa gị nke a My time is over. oge m agụla. If you are a Christian, ọ bụrụ ị bụ nwa chineke onye nke kraịst make it as a covenant this year mee ya ka ọ bụrụ ọgbụgba ndụ n'ime afọ a that you will never go close to sin. na ị gaghị aga mmehie nso Are you in possession of church money? i ji ego ndị nzukọ Are you in a position of God's money? ị nọ na iji ego chineke Utilize it judiciously. were ya mee ihe dị ka ahụ Though Chineke si nobody chọọ. sees you. He that has kept you there sees you. ọ bụ ezie ọ dịghị onye na-ahụ gị onye ahụ dotere gị ebe ahụ na-ahụ gị It will bring a blockade to the prosperity of your family ọ because of ga-abụ misusing God's money. ma i jizighị ego chineke ọ ga-egbochi ọganiru nke ezinụlọ gị If you are sleeping with another man's wife, It brings a blockade to your family. ọ bụrụ na ị na-edina nwunye onye ọzọ ọ na-ebute mgbochi nye It is ezinụlọ a gị. hindrance of your prayers. No matter how you call, God can never answer you. ọ bụ ihe mgbochi nye azịza ekpere gị agbanyeghị otu ọ bụla i siri kpọọ chineke ọ gaghị aza gị If you are a Christian, ọ bụrụ ị bụ onye nke kraịst make a covenant today baa n'ọgbụgba ndụ taa that you will no longer, no longer, no longer delve into church money and use it anyhow. na ị gaghị anwakwa anwa jide ego nzukọ ka e were ya mee otu o si masị It is gị a spiritual money if you do not know. ọ bụrụ ego mmụọ If you take it, it will bite you. ọ bụrụ na ị were ya ya ata gị If you rape that girl, she will bite you directly or